igbo ọ wụ igbo mma mma nụ onye na-ekwu n'ọ wụ maazị toni mbata anyị ahụla akpa eke ji anya ga-amụ akwa governor of delta state edo please edo state monday okpebholo agwala anyị si Peter Obi hụ bụ ebe kemgbe ya ihe ihe eluigwe ha ekwo anyị ahụchala ha ga anyị mefu Peter Obi bụ project Nigeria niile and amara na ahụcha Peter Obi ga iwin election of 2027 election so ihe niile mega ahụ um, afọ magbara afọ jala agwala m ụnụ shi Bola Ahmed Tinubu aga contest election 2027 election he will not contest ọ gaghị contest so ihe niile ndị emega maybe some of them ahụ ndị niile kwugadị as if they are gods dịka um, um, David Umahi dem si na ọ dị na ọ dị dangerous can you see somebody that call himself a leader si I dey dangerous Somebody like uh, Orji Uzor Kalu dem say prophecy to be fulfilled na ya ga-achị after ndị Hausa chịchara ndị Yoruba achịa ndị Hausa chịcha before ya bịa people like Arthur Eze dem abịa hụkwara ihere ejila emela nwo promise ma hụkwanụ shi ọ wụrụ ma Tinubu chịcha ya enye nwo ọchịchị chefuo shi tinubu chịcha ọ wụrụ ma ọ ga-iwini ndị Hausa ewere ya na ndị Hausa nwere ike chịcha shi ha agaghị inye n'ọzọ and o nwere one thing na ịkụ ga ahụ game nụbara nwa gwa gị shi Peter Obi a ga-ewin tinubu onye gbara ya nwere ncha Peter Obi ewinna tinubu na this 2007 election Peter Obi ewinchala the majority nọ on the side of Peter Obi that's why i ji ahụga attack in the football pitch akụma bọọlụ adị onye eji achụ ọ wụ onye kpa bọọlụ enwere ike ga-ele onye onye nọ onye nọ goalkeeper guzo ebe o guzo ga-achụ ma hafụ ndị kpa bọọlụ nọ midfield na ndị ọzọ n'ihu ga-enye gị goolu ọ wụ onye kpa bọọlụ Peter Obi bụ onye ji bọọlụ and Peter Obi wụ a marketable commodity that we can market it nigerians amara that peter obi zuru ka eme among all these politicians paradiga onwe nwo ọ wụ ya the best candidate and nigeria neediri change hafụ na ogbu ndị ala akpọrọ anyị o nweghị ihe ha ga ime anyị ịhụ na 2027 election ọ ga-idoma naijiria ọ kpọkaa naijiria anọ agwụla m ya sị ọ hụrụ onye iche ga aga azọ ọchịchị 2027 election ha sọkwara ya mee ịnagakwa na ọgụmagwụ nnochi o meela ịhụla ndị isi ọ wụ fake prophet sa ndị igbo anyị wụ problem nigeria anyị ga-eche nwọchị onye ọla chineke goziri onye ọla chineke goziri ejekwala ịkọsị ya nụ ndị niile ndị kọsụga ndị igbo ahụ anyị ire onwe onwe ha anyị mere Hmm. agaghị iji isi mgbe evuru ndị igbo maka igbo ha hakwa na onwe mgbe were onwe mgbe dị judas iscariot ga ịmagbuchi onwe mgbe mgbe oge setiri aṅụghị iji aka ma kwụọ ụdọ gbuo onwe mgbe asị m onye gị meke omemela asị m onye gị support tinubu supportụla asị m onye gị betray ndị igbo betray anyị but ndị niile ndị nzaga city boy mgbe oge ruru mgbe ejebe onye prashi anwụghị iji aka mgbe egbu onwe m so ụmụ igbo nna atụla ụjọ ebe na ebe nna anụla memanụ ke ụnụ mega ka eziri ezi mana anyị gbachaa ọsọ anyị agụọ mile agụchaa na nna agụọ na nne